not just for the this meeting osati za msonkhano okhawo umene ndabwerawo ayi but for the church koma za mpingo wa mulungu onse sometimes for fountain of victory pena mwina fountain and sometimes for the global church pena mwina kulikonse kuli Because- chalichiko september september going to October. Kumalowa mu October. It is always the time that God begin to minister to me. Imakhala nthawi imene Mulungu andiyankhula zina zake. What is coming ahead? Za chimene chikubwera kutsogolo. And many of you you have not noticed. Ambiri mwina simunazindikire. When I come to women of class. Ndikabwera ku women of class. I share half half. ndimalalikira uku theka ukuso theka Half of the message theka la uthenga is what will be shared zimakhala zimene ndilalikire in October mu oktoba for 12 months. kuti izi zitinyamula miyezi 12 ikubwerayi And uh, half of it hafu inayo is what the Spirit of the Lord says is for them now. ichi nchimene amati ayi chino ndi chawo cha women of class There is something coming Pali china chake chikubwera. And God is raising people. Ndiye Mulungu akudzutsa anthu. That will accept it. Amene atavomereze mulingo uwu ndaulola. Let me tell you something. Ndikuuzeni ichi. The truth you don't want to accept. Choonadi chimene sunachilandire.

We are going into a season as never before. kuposera zimene munamvapo And I nkuona want you to look at what I'm about to read with you. muone chimene ndiwerenge apachi Because I want you to really see the level. The, Ndifuna muone re- mulingo. the reason why God will, will, will manifest. chifukwa chimene mulungu Why ataonekere God will do miracles. chifukwa chani mulungu atapange Why zozizwa God will do something to you. mulungu apangiranji izi kwa iwe So that when you're crying to God, kuti ukamalirira kwa mulungu You, you don't just cry for the sake of you feeling good. usangoti "Ah, basi bola ninenda God is a pabwino." God. Operations of God, zochitika za they mulungu are trapped in His will. zili mu cholinga chake God can give you money. mulungu akhoza kupatsa ndalama Are you getting this?
For your food. kuti upeze chakudya You will never see the great manifestation of God. sudzaona kuonekera kwakukulu kwa If you mulungu don't understand ngati the sumvetsetsa will behind the provision,

That's where we miss many times pamene timadzaphonya kulandira You have to come where you say, Lord, if you don't do this, udziwe kuti ufike pomati ambuye mukapanda ndipangira ichi remember I am the only person in my family takumbukira kwa- kwathu kuja ndine ndekhatu that knows you. amene ndimadziwika kuti ndimakudziwani inuyo ndine ndekha

that these people ndikufuna can know kuti anthu adziwe that I come from you. ndachokera kwa inu That chimenechi you will see.
umaona And ulira pa many Mulungu. other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in his in this book. ndipo pali zozizwa zambiri zidachitika zina The sizinalembedwe word m'bukhuli signs mawu oti zizindikiro is the Greek word Simeon. ndi mawu oti a mchigiriki ena
It means an indication. amatanthauza chisonyezo An indication in two ways. chisonyezo cha zinthu ziwiri Number one. choyamba For the carrier Kuti- or for the performer, kuti amene wachitayo it is it indicates that the performer zimaonetsera kuti wachitayo is connected to divinity. walumikizika ndi umulungu amene chakuchitikirawo pali ubale ndi umulungu That's the, the reason why signs will happen. nchifukwa chake zizindikiro zimachitika Signs are to prove zizindikiro Number zimatsimikiza one, choyamba that the one that God is using kuti amene mulungu akumgwiritsa is ntchito connected to Him. walumikizika ndi ine So signs number one are to do with your life zizindikiro zoti zithandizire moyo for wako the sake of others.
anthu adziwe kuti uyu ngwake wa ambuye It is sometimes
Nchifukwa chake pali zozizwa zina
zoti ena sizikuwakhudza ndi kungofuna kuonetsa iwe chikhulupiriro chako mulungu amadziwa ngati usatsimikizika kuti ndine mwana ndine tate wake
alephera kudzitsimikizira pamaso pako kuti ndine wa mulungu ndi amakuchitira kungokutsimikizira kukuchitira kutsimikizira. Koma zizindikiro zikamachitika ambiri akuona
zoti mulungu atsimikizire kuti uyu ku chikhalidwe cha umulungu kuti anthu akhulupirire mwa iwe ndikanakuonetsani zitsanzo kuti muone mene zimachitikira choyamba chizindikiro chachiwiri
This word I'm giving you the word signs there. Mawu oti zizindikiro ndili nawo. The commonest used word in the Bible ndi mawu amene m'baibulo amatchedwa zozizwa pamene amati chozizwa chozizwa
mawu mchigiriki amati zizindikiro zizindikiro

I'm good to your kuti life. ine ndine wabwino ku moyo wako I am powerful to ine your ndi life. wamphamvu pa moyo I wako am great. ine ndi wamkulu You can trust me. dalira ine So he comes and does something ndi amadzachita in kanthu order to make us now know kuti ife tidziwe something about God.
china chake cha mulungu Something about God. china chake cha mulungu I, I was telling them about the testimonials of my provision. amanenaponso maumboni amene Ase- adalandirira penapake I have faith to trust Him that He provides for my life. ali ndi chikhulupiriro chodziwa kuti mulungu Because of the amapereka pamoyo miracles He did. to me.
kamba ka zozizwa zina zake And the ziwiri miracles he, did, he zosankhulika has ever done to me had, has, has, has built faith, ndiye zikhu- zizindikiro has zimenezi revealed God to me zautsa chikhulupiriro zandionetsa mulungu personally that God pandekha. cares about kuti what I a- go mulungu through.
amasamala nkayang'ana I zija was sharing to them amawauza abusa two miracles in my life. zizindikiro So ziwiri from those two miracles, pa ziwirizo anytime I am in a need, of something, ndikakhala ndikufuna china chake those miracles zizindikiro zimenezi arise in me to zimadzandi- ndimadzazikumbukira strengthen my faith.
kulimbitsa chikhulupiriro changa
And to say, God, so I have so many pali zambiri zimene mulungu andipatsako pali maumboni ambiri okulandira
kuti apa mulungu amasamala mulungu amasamala chifukwa cha ziwiri zimene sindimayiwalazi Ndiye cholinga cha zodabwitsa. Mulungu amapanga kanthu kuti akusinthe kumvetsetsa kwako pa Mulungu,
akuuze chodabwitsa, vumbulutso.
Mwina ndikuuzeni ma testimonies kuti enanu zingakuthandizeni kuti ah, mwina muzina kuti kodi ine Mulungu anapanga chani choti ndichite ndi mm. introduce ah, kumbuyo kumbuyo tikunye- tikuzuka- tikunyamuka kume- ah, mulungu akuti akutidzutsa kumene muutumiki takwatirana ka, ka ministry ndi kakang'ono u- zonse zikuchitika O- of course mulungu akuyenda koma ministry idebe ndi yaying'ono now ine chinsisi chimodzi chimene mulungu anandipatsa sindimatha kupempha mulungu anandikaniza kupempha And nthawi zonse ndikayesera kupempha ndimalowa mma mistakes. Ndi ndi kangapo kamene ndinalowa mma mistakes because I begged. And I knew God doesn't want me to do that. When I'm so pressed, I don't like to look for answer. from anyone.
ndikapanikizika sindimati ndimfunse ndani Because kodi nthawi zingapo zimene ndayesera kumpempha munthu sizinathe bwino mmoyo mwanga
and n'nadziwa kuti mulungu safuna izi ndzachitenso yayi now awa anandiuza kuti chakudya palibe panyumba pano zatha fridge ili empty everything zatha mukamapitako napanga zonse kumaliza koma mmutu mwanga muli muone kuti ndi ndi mayi uja ndi kamwana kaja izi ndinaziputa ndekha pofuna ukwati I need to do something. But sikuti mmutu mwanga mubwera solution yoti tayankhulako ndi sister wako tayankhulana ndi brother wako tayankhulana ndi mzako uyo tayankhulana ndi ndi anthu oti ndikulalikira ndikuwalalikira Ta- tangomuyimbira foni wakuti kuti ase ta- a- a- a- ta- ta- thandiza mutu mwanga sakubwera usiku then ndikumaliza ma 3 o'clock kuti nzibwerera kuti no ndikakhale ku nyumba mulungu angandiyankhule kuti kodi thandizo lichokera kuti ndimadikirira pa iyeyo kuti mulungu tanenani thandizo lichokera kuti nde ndithamange ndikakhale kunyumba kuja mulungu ayankhule bwino mmozi amene ndimapemphera naye anandimbira foni abusa muli kuti nde ndikuti aa koma uyuso afuna ndichedwese lero ndi ndi nkhani yayikulu kwambiri ya ubambo kunyumba sizotiso ndichedwe pena tizikambirana kucheza chanichani ah. ndi boza linabwera mwa ine ndikumuuza uyu kuti ah, lero sititha kukumana yayi chifukwa ndadusa kale mtawuni ndimachokera ku lunzu kumene ndimaphunzisa ukaphuka nde nanena kuti ndadusa kale mtawuni kuteroko pano ndikupita kuti kunyumba kwathu kumalinga moyo munthu ndili cha komwe ku, ku, ku, ku, komwe kumene kulunzu komwe kuja ndayankhula mawu amenewa ndikudabwa kuti munthu uja kaya anamva motani mulungu anangopangisa mawu anga aja amve mosiyana iyeyo amve kunena kuti ndili mminibus yobwera mtauni ndipo ndisikira pa nandozi mumvesesetu ine ndamuwuza kuti ine ndapita kale usavutike lero sititha kukumana yayi iye wamva mosiyana ndikusika minibus iye waima chonja ine ah, ali ah, ndati ah, basi pano ndika- muka- ndinamva zoti minibus yanu isikira pano kuti ndiyambe kunena kuti chakuti ndalephera ali sizochedwa yayi mulungu wandivutisa kwambiri lero kuti lisapite Inivulopu iyi ndi yanu. Anali atalandira mamiliyoni ku project yake ina yake, ndiye Mulungu anamuuza kuti gawana hafuhafu ndi abusa ako. Ndiye ine ah, ndikulandira choncho Ali, ba- basi it's okay it's okay uyo authamanga akalowa minibus iye ine ndakhala chete pene pachani naima choncho misozi kuyamba kubwera mu- mmuje kuti mulungu kuteroko nthawi yonseyi mu- ndikunena kuti ine ndipanga chani ndithamangire uko ndikumanamiza uyu inu kumwamba mma- munali bize kuganiza mukuyankhulana ndi munthu to take care of me kuti asamale za anzanga zomwezo mwandipasa masalari anga atatu pakamozi pompo nalowaso minibasi ina osati ya ku Chilobwe ayi ya highway ya shoprite ino nde nagula ngati mokupsa mtima kuti kumwamba kulemekezeke minibasi ija natenga mpando oseuja kuyika majumbo pene pali gula mpando ndikufika ku nyumba wakudabwa "Ah, ah, chachitika nchani ndati khalani pasi mumvere zimene mulungu akuchita kenako tina ti- Tina nthawi ya break out ngati iyi, panali budget chanchani zinthu zambiri zikuchitika awo awo panga zakuti zakuti we had some some things to put, put it there put it there we had not nothing anatenga Our ndalama holiday. kuthandizira blackout nkumapita ku holiday ife opanda basi kanthu nkunyamuka nkumapita nangofika mu uk nangofika lero chakuma past 3 6 pm ndikuona text ya munthu amene sanandiimbire foni for some time. Watipasa kuposera ndrama katatuso zimene tinapanga plan tigwirise ntchito for holiday. Ali Mulungu anatiuza kuti titenge ma savings athu onse including salary yathu yonse ya mwezi uno tipereke zimenezi zimapangisa kuti ndiziwe kuti kena kake kakachitika mulungu kumwamba akuyang'anira ndi zimenetu mulungu amapangira ma miracles amapanga ma miracles to introduce himself into our life adzionetsere yekha pamoyo wako. azionesere yekha kwa iwe kuti ine utha kundidalira zikakuvuta yang'ana pa ine Now, if miracles are not saying anything to you, ngati chozizwa sichikuthandizira kalikonse zimene tikunena zija mm. uzilandira ma crumbs because the will behind the miracle is not cholinga si chimenecho iwe sukuchidziwabe The will has to be well captured. Cholinga cha chozizwa chochidziwa. Udziwe chifukwa chani Mulungu wandipangira ichi. Sometimes it's the greatness of God. Afuna aonetse ukulu wake.

He's there. alipo He will never leave me. sangandisiye Look at your life and look at the small, small things that the Lord has been doing to you. takumbukira zimene mulungu akhala They kuchitira were zing'ono revealing zing'ono zing'ono. something about God to your life. zimafuna zikuuze kuti iwe mulungu kuti amayenda nawe iwe amakhala nawe

Oh, yes. Mm. So those are things we capture. ndi zinthu zoti udzizindikire ndikamba kuti ndimaphunzitsa za the odd sayings kulankhula ku- kuchitika Oh. zinthu ngati mwa o double d odd sayings kuchitika kwa zinthu It is mobwereza m'malemba I, I of course ndinayankhula about 8 or 12 anayankhula njira zingapo mmene mulungu amatiyankhulira ndi kuchita zinthu ambiri timangodziwa mawu ake okha basi kuti mulungu akayankhula ndi mawuwo kuti mulungu ndikufuna ndimve ndimumve mulungu amayankhula ndi anaonetsa njira 12 zimene mulungu amayankhulira mmene mulungu amatiyankhulira and njira imodzi anationetsa ndi imene mati kuyankhula ngati kwakale M'masalimo zilipo. Davide ankazindikira mwachangu mayankhulidwe a Mulungu oterowo. Kuyankhula kwakotero kwa Mulungu ndi njira yoyankhula zinthu ngati mwakale mwinamwake. Mwachitsanzo. You, you book a hotel. Mwina ufuna ukagone ku hotela. In Mzuzu. Ku Mzuzu. They give you room number 211. Room number yake 211. Pali trip yopita ku Chitipa. Mm. Olonkhata Bay. Inde. You book a room. Wakabuka room. They give you a room 211. 211 izo. You go to Blantyre. Wapita ku Blantyre.
You book a room.
Ufuna ukagone mu room. 211.

Pali mafuta a mtengo wapatali. They wanted to build a church. Ankafuna amangepo chalichi.
But the Lord started speaking in an odd way. Koma Mulungu anayamba kumuonetsa mophiphiritsa.
The land you have bought. Kumuonetsa malo mwagulawo. It is not for you to build the church. Sipomangapo chalichi.
Because underneath it there is oil. Pasipa pali mafuta oti muyenge.

pamabwera mbalame imamudikira pamene ulendo uliwonse akati akapemphere pamatera mbalame mbalame imadikirira tsiku loyamba apa panangobwera mbalame lachiwiri a mbalame lachitatu anaona kuti mbalame yake ikubwera ndi yomweyomweyo
imayang'ana komwekomweko It works for him and it only flies imanyamuka every n'kumapita time when he reaches at a certain point. akangoti wafika pena pake mpamene imanyamuka n'kumapita mbalame Before that, it won't fly. ngati sanaponde pamenepo Until he siiuluka gets to a certain point, akafika the pamenepo bird flies up mbalame imanyamuka n'kumapita and he realized ndi anadziwa that was a demarcation.
kuti "Ah, ah, apa mpamene pali mafuta apa mpamene pali chinthu apa When, when oil was discovered now, mafuta atapezedwa pamene pamene analemba kuti apa panali analemba kuti apa
panali pamene ankaponda paja akaponda panali pamenepo inuyotu inuyo ndinu anthu oopsa inuyo amene munabadwa mwatsopano mm. koma nkhani ya ife kuvuta kwake nkusakhwima ndi kumuziwa mulungu wathu mm, kukula muzimu tili mchalichi kumene sitikumamziwa mulungu chifukwa nkhani zimene timamva ife nza lazaro mm. baibulo sitimaliziwa sitimalimvesesa ya inu mukamaona anthu kupusisidwa mu- mu chipembezo masiku ano umadabwa kuti chifukwa chani anthu amapusisidwa kwambiri kunena kuchitadi you see vuto la anthu ndi lakunena kuti they don't know the voice of God. anthu sadziwa mawu a mulungu ambiri liwu Ndikuwuzeni pano voice ya mulungu koyambirira liwu lake ngati mukufuna kuti musazamuphonye mulungu wanu musayambe ku, kuganiza kuti mulungu amayankhula izi amayankhula izi amayankhula izi amayankhula izi musanaliziwe baibulo baibulo inena kuti mulungu anakweza mawu akewa kuposera zina lake Mawuwa sasemphanitsa ndi kena kalikonse. Ngati ukufuna ku kukhala ndi nzeru ya kumva kuti Mulungu akuyankhula chani, peza kaye mawu ake koyambilira. Vuto la ku Malawi kuno timakhala kuti mawuwa sitikuwadziwa ziro nde tingosakanu Kulikonse kosakufulako. timakapeza voice kukaning'ina timakapeza voice kakuchanchani nde muoneni satana amene akutinjoyera zimene ndili ndi munthu ine pano ndikupempherera amakhulupirira kuti Mulungu akumuyankhula, koma banja lake mwina likupita kumapeto chifukwa mulungu uno wayamba kuyankhula kunena kuti bambowa ndi satanist. Mamuna wakotu wakhala naye zaka zambirimbiri. from nowhere now mulungu akunenano kuti uyuyuyu ndi satanist ino sopano umboni palibetu umboni mulungu akundiyankhula okay pali china chilichonse muli nacho chokhazikika choti inu munganene kuti akupanga satanizimu Mm, zooneka ayi koma mulungu akundiyankhula